Bail ó Dhia oraibh a chairde agus bhur 100,000 fáilte isteach na físeáin ceardaíochta de Ghlór na nGael inniu. Tá súil agam go bhfuil sibh ag coinneáil slán agus sábháilte sa mbaile 'S go bhfuil an aimsir chomh breá agaibh 's tá agamsa anseo. Sé'n tionscadal a bhfuil agam dhaoibh inniu ná péintéireacht, ach le péint tiubh, má fheiceann sib anseo sa mbosca. Má fheiceann sib, rinne mé, tharraing mé trí bhalún agus chuir mé an péint air, rinne mé triantán agus cearnóg nó dronuilleog.

Gliú bán, Roinnt babhlanna leis an bpéint nó an meascán a chur síos ann. Cúpla scuab péinte. Dathú bia agus páipéar leis an bpéintéireacht a dhéanamh air. Leis an chéad chéim, cuir cuid mhaith den ghliú isteach sa mbabhla mór mar seo. Faigh an sobal bhearrtha agus cuir anuas i mullach an ghliú an sobal bhearrtha. Brú síos an cnaipe go maith agus tiocfaidh an leacht amach ar bharr an ghliú. Ná bíodh faitíos ar bith oraibh. Anois faigh cipín nó scuab péinte más mian libh, agus measc an gliú agus an sobal bhearrtha le chéile. Coinnígí oraibh ag meascadh go mbeidh sé breá mín. Anois, sa mbabhla seo amach romhainn, tá an meascán réitithe againn. Tá muid ag goil é seo a roinnt idir an trí bhabhla beag mar tá muid ag goil trí dhath difriúil a úsáid inniu. Tá muid ag goil gorm, dearg agus glas a úsáid. Tóg bhur am leis seo. Anois, tá an trí bhabhla anois beagnach lán againn. Tá muid ag goil an dath dearg a chur isteach ar dtús, agus measc go maith an dathúchán bia leis an meascán a ndearna muid níos túisce, coinnígí oraibh ag meascadh go dtí mbeidh an dath súite ag an leacht. Agus déan an rud ceanna céanna leis an dá bhabhla eile. Nuair atá sé sin déanta agaibh breathnóidh sé rud éigin cosúil le seo. Má fheiceann sibh anseo tá sé breá mín éis a mheascadh isteach le chéile. An chéad phictiúr tá muid ag goil a dhéanamh ná trí bhalún. Tá muid ag goil an phéint seo a úsáid mar ghnáthphéint. Is é an t-aon difríocht a bheas aige sa cineál seo péinte ná go bhfuil muid ag goil á chur ar an bpáipéar cineál tiubh mar seo. Cuir neart dó ar an scuab péinte agus cineál déan iarracht é a chur ina sheasamh mar seo ón bpáipéar suas. Is má fheiceann sibh, déan an rud ceannann céanna leis an dá bhalún. eile. Nuair atá sé críochnaithe, breathnóidh sé ar an gcaoi seo. Leis an chéad íomhá eile, thosaigh mé ar an triantán. Thosaigh mé ar an mbarr uilig le dath glas, ansin an dath gorm, mar seo, agus thíos in íochtar uilig, d'úsáid mé an dath dearg. Cuir air breá tiubh an phéint agus beidh sé i bhfad níos éasca é a chur ina sheasamh suas. Tógann sé timpeall 20 nóiméad ar an phéint seo triomú. An tríú cruth ar úsáid mé ná an chearnóg má fheiceann sibh anseo. Mheasc mé suas na dathanna le chéile. Ní gá dhuit ach rud beag samhlaíochta úsáid agus an phéint a úsáid ar bhealach ar bith atá sibh ag iarraidh. Tá súil agam gur thaitnigh an tionscadal seo libh inniu, buailigí isteach agam gan mórán achair agus beidh tionscadal eile ann dhaoibh le déanamh. Slán go fóill.